zodiak yapeza kuti apolisi asamutsa mneneri wa chipani cha malawi congress party mcp a jessie kabwila omwe awamanga mmawa wa dzulo kuchoka ku polisi ya kanengo komwe amawasunga kupita nawo ku polisi ya lumbadzi Izi tapeza kuti zachitika chifukwa apolisiwa sakufuna kuti akuluakulu a mcp omwe awamanga kumapeto kwa sabata yathayi akhale ku polisi imodzi. Mlembi wamkulu wa mcp a Richard Chimwendo Banda omwe apolisi awamanga lachisanu nkuwasunga ku polisi ya Kanengo Pomwe a Vitumbiko Mumba omwe anayima ndi mtsogoleri wa mcp pachisankho omwe anawamanga lachisanu lomwero ali ku polisi ya Lingadzi. Pakadali pano wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko lino a Alfred Chimthere watsimikiza kuti a Kabwila awamanga koma sanafotokoze zifukwa zake. Pali chiyembekezo kuti a Kabwila, a Chimwendo Banda ndi a Mumba awatengera ku bwalo la milandu kuti akawafotokozere zifukwa zomwe awamangira. Limeneli ndi lipoti lomwe lapezeka makamaka kutsatira kafukufuku amene wachitika nkhanitu imene ili pamenepa ndi yonena kuti apolisi amanga ndithu akuluakulu mikhalang'ona ya chipani cha malawi congress party amenewatu ndi a jessie kabwila monga tafotokozera muja a richard chimwendo banda komanso a vitumbiko mumba Anthu amenewa akhale akunyamulidwa ku polisi, I mean ku khoti kuti akawamveretse kapena kuti akawauze milandu yomwe apalamula. Komabe tikumakamba mobwerezabwereza kunena kuti milandu ngati imeneyi, milandu ya ndale, Mathero ake samadziwika bwinobwino. Zimatha kutheka kuti anthuwadi anapalamula milandu ndithu koma chifukwa ndi anthu odziwika, anthu a ndalama zawo komanso potengera kuti anthu andale kumangana kumakhala kovuta, milandu yake imangothera m'malere ngati makombola koma m'bale wathu akangoba nkhuku m'mudzimu amayamba kuona zilango m'mudzi momwemo anyamata okwiya kumenya ndi zikwapu osati masewera pamenepo ndiye kuti akulowera naye ku polisi nkhukuyo adanyamula m'manja kufika ku polisi nawonso apolisi sagawakamba amati iwe lowa mchitokosi mwana wachibwana mwana wopusa kwambiri sachedwesa munthu ameneyu mamawa akamunyamulira ku khoti ikumuwerengera mlandu wokuba nkhuku nalo khoti silichedwa kuthamangitsa mafailo 2-3 days amponyera zaka 10 akakhale ku ndende akagwire ntchito yakalavula gaga Pamene akuluakulu amenewo amene amakhala kuyendetsa boma lino nthawi zina akakhala mmenemu ndikuona chithumba cha mamiliyoni amapakulatu mosaganizira mphawi amene akuvutika kusowa mankhwala kusowa fetereza komanso kusowa zinthu zina ndi zina yemwe amakha madzi popereka msonkho anthu amenewo akapakula chithumba chimenechi milandu yawo sidziwika bwinobwino kuti kodi imayenda bwanji komwe imathera angatiuze ndi omwewo amene amathetsa milanduyi izitu sikuti tingokamba nkhamba kamwa kuti tingofuna ticheze pamudzi pano koma ndikukhulupirira kuti inu amalawi ndi mboni taonapo anthu andale ambiri akumangidwa ndipo amamangidwa mowirikiza ife nkumati apapa nde zinthu zayamba kuyenda bwino koma mathero ake amakhala odabwitsa mathero ochititsa mantha komanso ozipatsa mafunso kuti kodi zinthu zake zimayenda bwanji kodi sitingatengere chitsanzo ngati mmene achitira anzathu amayiko ena tiyeni mwachanguchangu titengerane mdziko la china komwe sagawa kamba kumeneko olo kuchita chiphuphu ndi wani kwacha ndikuuzani chigamulo chake nchonyonga kudula khosi kupha ndipo samatengera kuti munthuyu ndotchuka bwanji kapena kuti munthuyu ndiwodziwika motani Tingopereka chitsanzo kuti mkulu wina amene anali CEO wa kampani ina kumeneko adachita kaphuphu, ziphuphu za ndalama za nkhaninkhani. Khoti lidagamula kuti mkulu ameneyo amupeza olakwa ndipo chigamulo chake ndichonena kuti anyongedwe. Tukambatu za CEO yemwe anali mwini kampani yotchuka kwambiri ku Chinako. Munthu wa ndalama zake zoti akhonza kupereka chinyengo kwa majaji kwa apolisi onse kuti mwina moyo wake ukhale pabwino. Koma kumeneku amasogoza lamulo zina zonse zimabwera pambuyo. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zosiyana siyana.
nkhani yomwe takumanirana pano ndiye kuti masankho akuchitikawo ife amalawi congress party tawina kale ndiye mutu wa nkhani ili pano ndipo a running mate ayamba nkuonetsa kuti 2014 adayesa kutibera 2020 ndi pamene kunakhala ngati ambuye atibwezeretsa ndipo chimene tikunena ife amalawi congress party ulendo uno sikuti wina afuna atibereso iyayi Nde kuli ena mukumanena kuti ah akukube, akuberani muli pa mpando a running mate anena kuti ayi sanatibere.